Zizindikiro za chikondi cha namwali wako kwa iwe uzadzidziwa chibwenzi chanu chikadzatha. Ananena izi akuchokapo pamalopa. Uku kudali kukana kupitiriza nkhani ija. Ulendo wawo uja udali utakwana. Kudatsala nkugwedemula miyendo. Koma asadatero adandiitana pamodzi ndi Dorothy. Nthawi yomweyo adalowetsa manja m'thumba mwawo. Adatulutsamo 500 kwacha nkumupatsa mzangayo. Nthawi iyi nkuti Dorothy akukopeka nkuyang'ana atatewa. Mawu othokoza ali pakamwa. Suti imene adavala akuluwa imagwirizana ndi thupi lawo. Ndikudziwa. Dorothy amayamikira bambo Munamaso. Ndani safuna kuti mpongozi wake awale? Mayi, ife tapita. Mr. Munamaso ameneyo, amatsanzika mpongozi wawoyo. Koma namwaliyo adawayang'ana atatewa modabwa chifukwa cha mawuwa. Sadadziwe kuti kumudziko ukati tili bwino sikutanthauza kuti ukunyada kapena kuti n'kudzilemekeza. Zimaimira kuti iweyo onenawe banja lako nkhuku ndi mbuzi ndi pusi yemwe zonse zili bwino nanga mbuzi itadwala ungakondwe mayi nanu mukabwerera ku zomba tikufunirani ukayidi osapweteka bambo munamaso adatero bambo ukayidi adafunsa dorothy ee mayi wamabuku adatero atate tonse tidaseka mayi Kapitirizeni kukhala mwamuna m'kalasi. Bambo, adakuuzani adakutsirani tsabola m'maso. Mfiti imeneyo njowawa ndulu ngati ya ng'ona. Ndikudziwa ingaphe munthu dzuwa lili khekherere! Kuwala! Ubwino wake sindimaikonda. Ndidagwetsa nkhope pang'ono. Mfiti yomwe idawauza atate za nkhaniyi ndine. Pa maphunziro amene Dorothy ankatenga padali masamu. Ankawakhonza kwambiri kuposa maphunziro ena onse, kuposa wina aliyense m'kalasi mwake. Mayi, ine sindinabadwe dzulo. Ngakhale wina akanati asanditsine khutu, kungokuonani kokha koyamba kuja, ndinadziwa. Ngodala amene ali ndi ula. Ayi, mayi, kulota chabe. Ine ndingothokoza chifukwa ndimadziwa kuti ku sukuluko mumakhalira kulimba. Iyayi, mayi, ndi zosowa kudabwa ngati. Ena akalephera mayeso ndi kuuzidwa kuti kwezani katundu wanu bambo, si aja amabwera akulira? mayo ine dorothy adaseka ndipo atate nane ndikuseka ngati ndi zokoma ndiye kumangirira kalasi yonse monga mmene mumachitira simasewera iyayi bambo zonse zili m'manja mwa chauta kapitirizeni kulimba nazo kuti mtsogolo muno tidzakhale ndi mrs munamaso oti azidzapanga phokoso loti lidzamveka dziko lonse ee ngakhalenso dziko lonse lapansi bambo nanu muyende bwino ee kudyera kulimba mayi osatero ana akuthawa azikadya ku chipatala sitero zake zomwezi zoti kusanache kumene waponyeramo kanthu ndimayesa mayi akati asaphike nsima wamkulu amene amalusa ngati fisi watha mwezi asanayinunkhe nyama atate amanena nkhani ya chakudyayi akuseka nane tidaseka izi zidandikumbutsa nkhani ya nsima ija ndizotheka kuseka pambuyo poona kuti ngozi yayenda bwanji ndikadaseka pa nthawi yomwe inkachitika sizikadakhala bwino ndikadaseka maliro mitembo yake kukhala ya a laputule ndi phakadeya ulimi womwe unkanenedwa umakachitikira ku mangochi ndiyetu atate amati akapitako timawayiwala amalimako fodya ndi chimanga khasu ndi kudya kwathu mayi ife kulongosola kulima tinayambira kale ngakhale munthu wina atapita pa munda kuti apikisane nafe kulemba mizere alephera ife tinadzibatiza kale adatero atate naye dorothy adati bambo ndi toni yemwe ali m'thupi zii ngati nthumbidwa yodwala kamwaziyu uyo musamupute ndi nkhani pa yokha bambo m'maso mwangamu sakukwanira akuoneka kuti amangokomokera pomwepo uwu udali mwano ndimafuna kuyankha koma sindidatero chifukwa pa bwalo la alimi palibe kulozana zala ndimadziwa kuti pamakhala kulangiza kokhakokha pakadakhala pa maganizo a omvera chabwino chifukwa nkadatulutsapo maganizo osanyengerera munthu wina aliyense nanga tchuntchuntchu siwabwera atate adamuyang'ana dorothy adati mudzamufunse tsiku lina koma zomwe ndili kuchita kumalo anga aulimi ndikutsirika kuti ana anga asamakwiye monga wachitira toniyi nanga milomo yawo izingokhala mbuu kusowa choluma ngati bambo laputule ndi bambo phakadeya dzulo ayi Taonani, pa nthawi yochepa yomweyi zomwe ndakolola zayamba kuyika banja langa pa mkaka. Nanga ndisowa chani? Suti tili nazo, nawo masaya atupa ngati tamenyedwa pa ndewu chifukwa cha mafuta okazingira. nanu mayi mukunditseketsa kuonjezera zimenezi ndayamba kudziwana ndi anthu amayina osakhala anthu wamba aja ndinkamwa nawo kachasu bambo inetu ndikumva ndinu mmodzi wa mabwana hee chingerezi chokwatitsidwa ndi chichewa ndachimva lero zoona anthu osamangondikwezera mkono kokha komanso amandiitana kuti ndikacheze nawo. Kukuphani mtima? Mayi mwanena. Anthu ankasangala poyamba paja kuti Napolo wandikokolola aja ayamba kuchita manyazi. Ngakhale amandionetsa mano awo ndimadziwa kuti pansi pa mtima sakupuma. Zoona. Ulendo uno mutalowa nawo mu mpikisano wosankha msangalatsi woposa asangalatsi onse yomwe banja lanu sililinunka. Mayi, mumadziwa zambiri. Zoona. Poona kuti tsopano talowa nawo mu gulu la anamadya bwino anthu angatiimbire m'manja. Ee alipo. ndidatero molowerera. Ndimangofuna kuwayesa atate. Atate adandiyang'ana. Adati. Chani? Alipo amakondwa ndi unamadya bwino wa mnzake? Alipo? Padziko lonse lapansi ndi mmodzi yekha basi. Ambuye Yesu. Adatero Dorothy moleletsa kuti atate ndi mwana wake asakangane uku atate akufuna kunenapo kanthu. Mukuchita bwino bambo. Nafenso kumudzi kwathu ndife alimi, moti pakhomo sitisowa kanthu. Ine ndidali phee kumvera tsopano. Nanga ndikadati chiyani popeza izi zidali ngati pologalamu ya pawailesi ya zokomera alimi. Ha! Zikadakhala zokomera tonse bola chifukwa ndikadalowa m'bwalo kuti tivinenso nafe. Mayi ndakondwa kumva nkhani yokoma ngati mkaka wa mbuziyi. Zimatha bambo. Ndakondwa kumva kuti nawo makolo anu amadziwa kuti mazira awa, nkhuku kaya ndi chimanga kaya ndi chani zilipo kungogona sizipindulitsa. Ine sindifuna kufera dzina. Bambo dzina si kanthu. Ndikudziwa simukufuna kuti anthu akamati ndinu mlimi zizithera pomwepo. Mumalimbikira kuti zinthu ziyende. Mwalasa. Zimayenda chifukwa papita khasu, sipanama ndipo sipachepa. Tsiku lina udzakolola basi. Mayi mukudziwa, ine ndili ndi matumba ambiri. Bambo matumba ee lina ndilo mwaima nalo pafupilo ena ndiawa ati maso tudzu kulilira bread ndi sweet zoonadi kusadya kumene afuna kutenthetsa mmimba mayi ndikanakhala ndi mafupa ndikanakufupani mayi ine mmbuyomu ndinalowa m'buku paliponse nkhani ya ine zinandikoka manja bwanji anthu amanditcha toni tanena pakhalidwe ndinayankha motutumuka maganizo anga adali kutali popeza iyi siidali pulogalamu yanga nanga miseche ndi ntchito atate adamuyang'ana dorothy ndipo adati eya eya eya mayi zonsezi ndi alongo anga munaona ndi kuwamenya mmawa uja koma ndimaona ine mona maso sindidaone ndidali kwa ngowero ndangoona anthu akubalalika ndiye chomwe inu mumafuna kuti dziko mutsanzikane nalo mwazidziwa iti athokoze mulungu chifukwa kupanda labutule ndi phakadeya ndikanawapweteka osakhala zibwana ndimafuna kuti asadzuke dorothy adawayang'ana atate mowatsutsa nati bambo mwalakwa taonani mwapangitsa kuti anthu aonere mpira osalipira inetu ndilibe mlandu muli nawo ndinu Ine? Inde. Inu kukomana ndi alongo angawa ndi mwana wawo kwa ngowero, iwo ndikukuchitani chipongwe osandiuza? Bambo, kunali kofunikira? Mukuganiza kuti pomuuza mwana wawo abwino ali kuti kuti akudetsereni madzi pa chitsime kuti inu musatunge madzi ndi zabwino? Bambo, ndani wakuuzani? Musandifunse imeneyo. Ndimadziwa kuti pagwa m'bawa pali matabwa. Mwayesa sindinamvenso kuti atakudetserani madzi anakulavulirani kumaso? Bambo, musayikoke nkhaniyi ndi ya pa mtondo, chani? Nanga inu mukanakhala ndi pakamwa simukanagwirana ndikugwetserana pa chitsime? Nkhaniyi ndidali ndisanayidziwe, ndidayimvera pomwepa. Idanditutumutsa, siidali pologalamu wamba, idali yachilendo kwa ine. Udalakwa, ukadandiuza ndikadagumula Gomani yense. Ndidalowerera mwaukali. Popeza pambuyo pa nkhani timapita pabwalo ndidayenera kunena maganizo anga. Kuchekera eti? Ndiye za chamba chomwe ndinkakokacho! adatero Dorothy mokalipa. Mayi, munalakwa. Mukanandiuza, imvi zangazi zikanandiuza chochita, adatero atate. Mukadatani? adafunsa Dorothy. Ndikanatsegula bwalo kwa anyakwawa, adatero atate. Palibe chifukwa chowaimbira mlandu, adatero Dorothy uku akundiyang'ana. Atate adamuyang'ana Dorothy. Atate adati. Mayi ndikugwirizana naye bwenzi lanuyo chifukwa oweruza adzaona kuti posawasumira anthu amenewa ndiye kuti munali ndi chiwembu ndi iwo. Musayiwale, kusuma ndi kuwongola zinthu. Bambo, sindidaone kufunikira kwake kokuuzirani nkhaniyi. Kwa ine ndi zakutha. Iwe ukufuna kutiputsitsa eti? ndidamufunsa. Ine ndimangoyika zonse m'manja mwa Mulungu. Ili ndilo khomo lomwe limameza mavuto a munthu wovutika mu chilungamo, adatero Dorothy ndi mtima wake wonse. ukulalikira bwino koma ngati nkhani suzitsata bwino sungapeza akhirisitu ndidatero mwamwano ndi mtima wanga wonse poona kuti tidali mu khoti tsopano nkhani ithere pompa adatero atate poona komwe inkapita zona bambo chachikulu Mulungu akhululukira adatero dorothy